biko nke onye chiri ya zere abịagokwa m ka anyị nọrịa na agba nke abụọ m wee jiri ukpa ekene na-ebutere unu na nkwado unu kwadoro m na agba nke mbụ anatara m ozi unu dị iche iche nke gosiri na ihe m na-eme dị unu mma wee na-asị ka eke kere ụwa gọzie unu dịka unu na-aga n'iru na-akwado m ana m agọrọ unu ọfọ na-asị na unu ga-adị ka echi n'ihi na echi adịghị agwụ agwụ ya dịrị unu ezi mma ọ dị mma ka anyị ganụ n'isiokwu nke agba abụọ dịka anyị na-ekwu okwu ị na-asụ asụsụ Igbo ọ dị ezigbo mkpa na anyị ga-ama isi afụrụ kwaba okpu n'asụsụ Igbo nke bụ gịnị mkpụrụ abịdị Igbo ma ọ bụkwanụ mkpụrụ ụda asụsụ nke a na-akpọ alphabet n'olu bekee ịma na abịa na bekee ndị bekee na-akpọ nke ha English alphabets ya bụ ABCD mana abịa n'asụsụ Igbo anyị na-akpọ nke anyị mkpụrụ abịdị ma ọ bụ mkpụrụ ụda asụsụ ma ọ bụkwanụ mkpụrụ edemede ọ dị ezigbo mkpa na onye ọbụla chọrọ ịma ka esi asụ Igbo ga-amata mkpụrụ edemede Igbo ha dị iri atọ na isii ya bụ 36 n'olu bekee iri atọ na isii ha bụ a b ch d e fi gi

ọ pi ri si shi ti u ụ vi we ye zi ha dị iri atọ na isii abịakwa n'ime mkpụrụ abịdị ndị a enwere ihe a na-akpọ ụda ume a na-akpọ ya vowels n'olu bekee ha dị asatọ enwekwa mgbochi ume nke a na-akpọ consonant n'olu bekee ha dị iri abụọ na asatọ ịchịkọta ha ọnụ mkpụrụ mgbochi ume ndị a dị iri abụọ na asatọ nakwazi ụdaume dị asatọ ị hụ na ha dị iri atọ na isii ọ bụ ya mebere mkpụrụ abịdịị ụdaume ndị a bụ a e i ị o ọ u na ụ ndị nke ọzọ fọdụzirinụ bụ mgbochi ume ọ dị ezigbo mkpa na ị ga-amata na na mmebe mkpụrụ okwu Igbo anaghị enwe naanị mgbochi ume na mkpụrụ okwu a na-ewekọta ụda ume na mgbochi ume n'imebe mkpụrụ okwu Igbo ị ga-ahụ nke a n'ọtụtụ mkpụrụ okwu Igbo dịka ite e wetara i bụ ụda ume ya na ti tinyezikwara ya e bụkwa ụda ume wee mebe okwu a bụ ite nke bụ gịnị pot akwa a bụ ụda ume kwi bụ mgbochi ume a nke jedebere ya bụkwa ụda ume ọ bụ etu a ka esi emebe mkpụrụ okwu igbo e nwekwara ọtụtụ mkpụrụ okwu igbo dịgasị etu a ya bụ na ihe m chọrọ ka i jiri n'aka bụ na naanị ụda ume anaghị adị na mkpụrụ okwu nke e jikwa enwe naanị mgbochi ume ha abụọ ga-anọrịrị n'ihi na ọ bụ ụda ume na-enye mkpụrụ okwu ụda e nwekwara myiri ụda ume nke bụ mi na ni mana ụbọchị ọzọ ka anyị kọọ maka nke ahụ jidegodu ndị a m kụziri n'ụbọchị taa matakwa na onye unu nụrụ olu ya bụ nwaada Chisom Obi na-eme ugo chara acha ugo chara acha adịghị echukwanụ echu ya dịrị unu ezi mma